Eh, ena amati iya a black teacher mwachedwatu iya ife sitimachedwa ife timabwera pa nthawi yathu timalankhula pa nthawi yathu eh, kaya mwa ena alankhula kale kaya ena mwamva kale zilibe vuto ife tingobweranso ndi mulomo pa nthawi yathu eh, ah, nkhani yoyambirira tiyambire ku south africa DJ Warras, Ndinafotokoza dzulo mmene zinthu zinakhalira ndipo maumboni amene a ma eyewitness ayamba kutuluka ndipo ena atuluka kale eya kuti apolisi ali ndi CCTV footage, panali ma CCTV cameras pamene panachitika chiwembuchi ndipo pamaoneka anthu awiri, wina anaoneka kuti anali ndi ma dreadlocks. eh, anali ndi ma dreadlocks eh, wina ati anavala chitopu chooneka ngati cha security ndipo uyu wa ma dreadlocks anapita kwa munthu ngati wavala cha ngati cha security-yu eh, kucheza kulankhulana kulankhulana ndipo anatenga mfuti kumene koko eh, ya eh, Warras akutuluka anapita ndikukamuombera kumuombera kenaka basi kuchokapo kumayenda kumapita like that uh, in broad daylight ku kupha munthu choncho in cold blood zosakhala bwino ya ndiye monganso mmene ndinakambira kuti anthu amene akupanga analyze nkhaniyi akumabweresa ma interview amene DJ Warras anapanga pa ntchito zimene amagwira makamaka zolanda ma building amene anatengedwa ndi ma criminals and One of the things zimene amalankhula ndi zonena kuti ma buildings ena amapeza kuti ma building mwadzaza anthu ambirimbiri let's say anthu amene anapanga rent building ija kuti adzi- amalipira rent ndi anthu 100 koma after 100 amenewo amapeza kuti anthu aja uh, nawonso akapezanso ma tenants awo building ija akuyipangisa rent kwa anthu ena marumu aja akuwapangisa rent kwa anthu ena ndi building ija amapeza kuti malo moti muzikhala anthu 100 mumakhala anthu 1000 Eh, ndi amanena kuti marumu karumu imodzi kupeza kuti yapangidwa apanga magetsi atani atani eh, ndimene muchamo muli anthu ambirimbiri akusoka kusoka the whole day matelala and anapanga specify kuti matelala aku malawi Eh, yeah so that caught my attention kuti oh anthu akupanga press akupanga emphasize interview imeneyi ndi cholinga choti apange target ma foreigners, ma illegal foreigners. Eya, wapolisinso analankhulaso, ehm, minister of police analankhulaso kunena kuti tikudziwa anthu amene achita zimenezizi, tikudziwa anthu amene achita zimenezizi, tingodikira kuti timve chani, osati minister of police komano minister of youth, eh, eh, minister of sports, sports yes, ndi amene analankhula zimenezi. So, ma speculations alipo kale onena kuti anthuwo akudziwika and anthuwo ayenera kukhala ma foreigners and I'm worried about that, I'm worried about that eh, ndiye nditapanga nkhani ija dzulo ku ma comments kumabweranso zinthu zinaso zokhumudwitsaso zo chifukwa amalawi enaso mukubwera ku ma comments kuja kumati ayi mmene kumakhalira imene ndi jonzi timaphana daily eh, za mfuti ndi jonzi imeneyoyo si nkhani its normal wina wake ndithu wabwera ku ma comments paka its normal mukusaso kuti amalawi mukuyikidwapo apa kuti ndi ma suspect ndiye mukulankhulaso chonje ife tikumverani bwanji chisoni eh mwalankhula bwino zikhala bwanji normal ngati zili normal inuyo akuomberani liti si mwati ndi normal inu akuomberani liti this is not normal kaya zimachitika is something abnormal zikuyenera zithesedwe osamazolowera zinthu zoyipa chabwino uh, kuchoka ku johannesburg tibwerere ku malawi ku malawiso nkhani yomweyo yopha munthu ndi mfuti. Tonse tikuziwa za Dr Bobe amene anaphedwa ndipo imfa yawo inapanga shock Malawi. Um, apolisi agwira ntchito yawo a security investigative uh, police department um, ndipo analengeza kuti agwira ma suspects 6 and

osapanga fault zimenezo yayi apolisi imene ijayo ndi standard procedure ee a zotenga munthu yemwe wapanga chiwembu kupita naye ku crime, ku crime scene kuja kuti aonetse mmene iyeyo anapangira that's a standard procedure ku america ku uk ku russia ku china ku south africa That's standard procedure. Ngati mukuonapo vuto ndiye kuti inuyo simmaziwa ntchito ya apolisi a investigative kaya a FBI kaya chani ndi mmene amapangira. Number one. Number two. Titaonera ma interview a anthu akulankhulawo tonse ambiri osati tonse koma ambiri tazizimuka chifukwa timayembekeza kuti achinyamata ma thug ena ake eti kagulu kakhala ka gangi kena kake koma anthu aja akuoneka kuti ndi achikulire ambiri aja kuti "Ah, eh, ndi ukamvetsera ndaphunzirapo zinthu ziwiri zitatu number one anthu aja si onse amene amadziwa chimene chimachitika eti anthu ena aja pamene paja anangopangidwa hire kuti mukatigumulire mpandawo zomwe zimakachitika mkatimo samazidziwa eti Hey, anthu ngati munaonera interview ija pali anthu mak- mak- mak- makosana ena ake pene paja amene akuti iwo anagu- ana- ana- anapasidwa ntchito yoti agumule mpanda abowole ndipo atabowola ndi ziwiya ndi zipangizo zawozo anamaliza ntchito ija anakanena kuti mpanda tabowola mwaona eh? amene ajawo definitely si gulu la mulandu opha munthu ngati milandu mwayitsatiratsatira milandu mmene imayendera amene ajawo titha ifeyo kuwa ndi mkwiyo wathu kumanena kuti anapha munthu koma amene aja si gulu lopha munthu amene ajawo anangothandizira asakudziwa chimene ndipo ndi anthu osauka akuoneka choncho sitikudziwa ngati angapeze maloya koma amene ajawo si eni akewo Evidence yomwe akupereka pamene paja amene aja si amene anapha munthu. Amene amati aboola uh, aboola mpanda aja eti. Now enanso za zoti analowa amene analowa mkatiwo ngati alipo amene ndi amene anapita wapanga zinthu eh? Komanso akuti amene anagwira anatenga mfuti amene anachita chiwembu chenicheniyo sanatani sanagwidwe ati uyu anathawira ku mozambiki anathawira ku mozambiki ndi zimene anabazo katundu yemwe anabayo eh, so kwa anthu ena kuona interview ija mutha kumaona ngati "Ah, anthuwa ndi za fake ndiye kuti anthuwa sanapange ndiwo iyayi anthu aja athadi kukhala kuti anapanga zimene zija nanga si akupanga confess athadi kukhala kuti anapanga chifukwa chonena kuti chani eh, ngati munaonera milandu yote- yotereyi Koma zimatheka ndithu anthu aja kupanga mmodzi akuziwa zoti nyumba iyoyo muli zakuti zakuti zakuti ndufuna ndikabe koma ndipeze anthu andigwirire ntchito yakuti yakuti mwaona eh so atha kupanga hire anthu tapangani zakuti anthu aja kumaona ngati zazing'ono iye uja nkukapanga zakezo zimene watenga iye uja awa osaziwa mwinanso awaso kungowapasa ka dollar kolira iye uja kumapita awa nkumazazizimuka kuti ee kodi munthu uja wapanga zakuti mwaona eh? so it can also happen yetu ndilekezere pamenepa ndibweranso ndi video ina ya nkhani zina ndi zina uh, good morning zikomo